kabiri san 2016 n'o san saba jate ye ɲinan ye an ni an dɛmɛbaga jɛkuluw jɛra ka eh, etudi dɔw kɛ k'a lajɛ komi eh, station d'épuration komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko step de sotuba an y'a ye k'a fɔ k'a tɛ ka fonctionner ka ɲɛ donc u y'an dɛmɛ an ye etudiw kɛ etudiw ye sira dɔw yira an na k'an ka taa n'u sira ye an taara n'u sira ye o sira dɔ tun ye ka travaux dɔw kɛ goloduguyɔrɔ ninnu na goloduguyɔrɔ naani min bɛ projet ye wariba de bɔ ka fɛn dɔw dilan yen min bɛ se ka k tɛ o ye fɛnjuguba kɔni a man ɲi environnement ma a man ɲi mɔgɔw ka santé ma fɔlɔfɔlɔ o de tun bɛ taa step la ten o fana bɛ taa ba la donc sisan an nana essayer ka infrastructure ninnu u b'a permettre ka chrome fɛn sɛsirire k'a to k'a bɔ ji min bɛ taa ba la k'a b'o la donc kabiri o de kɛra sa an ye eh, taneriw déconnecté k'a sɔrɔ hali taneriw bɛ ji min bɛ taa ba la o tɛ labɔli kɛ janko taneriw eh, déconnecté de sisan an nana an hakili jagabɔ k'a fɔ ko fo an ka mɔgɔ dɔw eh, ménage dɔw de fana connecté sisan o kɔni tɛ se ka taneriw jɔyɔrɔ bɛ ji min di o tɛ se k'o di mais o fana ka fisa ni gansan ye bi lajɛrɛ kun kun b'o de kan donc an ye bɛɛ wele parce que n'i ko k'i ka nin baara kɛ a baara tɛ taa n'a ni edm ma jɛ k'a kɛ a tɛ taa n'a ni somagep ma jɛ k'a kɛ parce que réseau bɛna prolonger puis fɛnw de bɛna da pour que ka taa o travaux ninnu a bɛ se ka réseau min bɛna kɛ a bɛ se ka bin énergie ka yɔrɔ dɔ kan énergie ni somagep fo hali eh, malitel fana ka kan k'a sen don a la que n y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ engagelen don bénéficiaires yɛrɛ surtout olu ko k'olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa baara in ka taa ɲɛ et puis nin baara in kunba yɛrɛ ye ka cadre de vie améliorer mɔgɔw ka bana ka se ka dɔgɔya parce que ni jinɔgɔ ma ye bilen zone industrielle a partie la o quartier la komi industrie caman bɛ ni jinɔgɔ ma ye bilen o bɛ kɛ damu ye parce que o bɛ o bɛ sosow kɛlɛ a bɛ bana juguw kɛlɛ an bɛnn'a kan population ko k'u bɛ adhérer projet la ɔ bi an nana o de réunion na an nana ni population ka kumakan ye population ko ko k'a da jama tulo kan olu bɛ adhérer projet la à 100 pour cent bɛna nafa fɔlɔfɔlɔ min se an ma a b'an tanga ka bɔ jinɔgɔw ma n'o ye an b'a fɔ ma kɛrɛnkɛrɛn la les eaux usées tubabukan na wuluwulujiw sanjiw ani ji musow bɛ ji o jinɔgɔ o jinɔgɔ kɛ n'o ye minankoji ni fɛnw a b'an tanga ka bɔ o ma a bɛ saniya don an ka denbaya la n'i ko saniya don denbaya la o kɔrɔ ye kɛnɛya sabati an ka denbaya la parce que ni ala y'an tanga ka bɔ denmisɛnninw ka kɔnɔboli ani banamisɛnnin caman n'an ka environnement assainina a bɛ an tanga ka bɔ o ma